ya kuyankha mafunso amene anthu mwakhala mukufunsa utatha msonkhano wa kungumbe umene mutu wake timanena kuti tikhale bwanji masiku a mdimawa ndiye kumeneko mmodzi mwa anthu amene anatumikira kutifotokozera zina ndi zina mmene dziko likuyendera adali sister gertrude komanso mlaliki ibra gwaza ndi anthu mwafunsa mafunso makamaka pa nkhani za ndalama yosagwira ndi manja komanso chiphatso chosagwira ndi manja nde tinalonjeza kuno chaka chinocho tiyesetsa kuti mafunso anu tidziwayankha mu nthawi yake ndi moyenera nde ndabwera ndi programu imeneyo yoyankha mafunso anu komanso ndemanga zanu programu ina imene tidzabwere nayo ndidzapereka mwayi onena kuti tikukambirana chonchi inuyo mudzafunsa mafunso anu direct monga mmene tikukambirana koma lero tingayambapo kaye kuyankha mafunso ena ndi ena amene anthu mudapereka ndiye tisanayambe ndipemphe sister gertrude kuti mupemphere
tithokoze titseke maso tipemphere oyera komanso olemekezeka mulungu atate wathu wakumwamba amene ndinu mwini chilengedwe chonse kumwamba ndi dziko lapansi nthawi inotu yehova tikugonja pamaso panu mozichepesa choyamba kukuthokozani chifukwa mwatikumanitsanso tsiku la lero komanso yehova tikupemphani chikhululukiro pa mphulupulu zonse zimene tachita tikupemphanso yehova kuti pamene takumana apa pali tikukambirana pali enatu mafunso asautsa m'malingaliro kutengera mwina kugawananso pa uthenga umene tinagawanapo padzana tikupemphani yehova kuti mutsegule makutu athu auzimu maso auzimu komanso malingaliro auzimu kuti chilichonse chimene tikakambirane yehova tikachimvetsetse kuthupi komanso ku uzimu pakuti tsiku la lero malembo amene amayenera kumangowerengedwa ngati zochitika kutsogolo zayamba kuchitika kuthupi ndipo maso akuona koma zikukhudzananso ndi mzimu ndi chifukwa chake yehova tikupempha kuti mukhale nafe mzimu wanu woyera utithandizire kukambiranaku komanso kumvetsetsa kuti pamapeto pake tigwire chenicheni chimene chili cha pamtima panu chimene tikuyenera kuti tichitsatire kuyambira pano kupitanso chitsogolo kufika nthawi imene yesu khristu adze kudzatenga ake mulemekezeke yehova chifukwa munati mudzatipasa chimene tapempha ndipo tapempha kupezeka kwanu ndi kumene tikutsimikiza kuti tili nako mulemekezeke mutamandike lero ndi nthawi za nthawi tapembedza ndi kulemekeza inu ndi dzina lanu loyera mu dzina la yesu khristu tapemphera ndi kusiya kunseze ameni amen amen
tamvetserani kaye kuyimba kwa yamikani solomoni akunena kuti kodi mudzayima

koma ndiyambe kaye ndawerenga chivumbulutso chapter 13 verse number 16 ndi 17 malemba amene amagwirizana kwambiri ndi nkhani za kugula ndi kugulitsa lemba likuti ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pamphumi pawo ndi kuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chilombo kapena chiwerengero cha dzina lake anthu awirinu ndawerenga pano chivumbulutso chapter 13 nkhani yokhudzana kugula ndi kugulitsa anthu ali nanu mafunso ndipo funso loyamba limene anthu adafunsa utatha msonkhano wa kungumbe ndilonena kuti kodi kwenikweni akamati ndalama yosagwira ndi manja ndi chani funso loyamba ndi limeneli ndi atayambe kuyankha ndani mwa anthu awirinu
yambani mvula zaipo okay akuti ndiyambe ndineyo mm. Ah, ndalama yosagwira ndi manja akuti ndi chani Mm. chikoza kuthandiza kuti ndi system ya kayendetsedwe ka ndalama koma ndalamayo yosaoneka ndi maso yosagwirika ndi manja zimene zomwe ndi cashless zimene zikuchitidwa ndi zida za makono zimene zabwera pakati pathu zinthu zake ngati mafoni apamwamba a touch ndipo zafotoka madyulo choncho okay sister
Ah, mungowonjezera pamenepo mwina tiyambe tatengerana pambuyo kuja amati tibwerere kuja kuti poyamba kunalibe ndalama Mm. kunali kungosinthana zinthu kenaka kunali kusinthana tizinthu tooneka tapamwamba ngati ma shell ndi zina zotero kuti a ineyo nditenga chimangache ine mundipase zikhokho za za za kinene kuti ma shell kapena ya mundipase miyala ya mtengo wapataliyi kenaka kunachitidwa introduce ndalama mapepala Mm. kuti ichi chikutanthauza kuti mmene ine ndakupasani chimanga mundipasa pepala ili limene lili ndi mphamvu kuti lithaso kukagula zinthu zina imene inatchedwa kuti ndalama Mhm. ndiye tafika point yonena kuti zogwirika ndi manja zija zatha koma tizingogulirana ndikugulitsana kugulira value izikhalapo ndithu ku banki kuzioneka kuti kuli ndalama ndithu koma kuti uyitenge ndi manja tione mmene timapangira ndi ndalamazi kuyambira kale zimenezo ndi zimene no zikutha kukubwera no zoti tizingogulitsana ndalama ija osayiona komanso osayigwira Mhm. ndiye mwina mungoonjezera pamene uh, brother ibu anena kunena kuti magadgets ngati mafoni makompyuta malaptopu matablets zimenezo ndi zimene zili kwambiri kapena zigwiritsidwe ntchito kwambiri pa ndalama imene yosagwirika ndi manja kugwiritsa ntchito network Mhm. mwina ndithere pamene okay um, muyembekezera funso lina mmene mwafotokozera apo zokhudza zipangizo zimene zigwire ntchito pa ndalama yosagwira ndi manjayi uh, funso mungokhala nalo mutu mwanu kuti muliyankha kanthawi kena lonena kuti nanga munthu wakumudzi amene samadziwa a samadziwa a zipangizo za makonozi ndalama idzamukhudza sizamukhudza ndi funso mungolisunga kaye chifukwa ndi ndi funso lina pano lotsatirana ndi funso loyamba limene ndafunsa lija akanena kuti digital id chichewa chake nkumati chiphatso chosagwira ndi manja anthunso adafunsa kuti kwenikweni ndi chaninso chimenechi tiyambe ndi sister
um, momwemonso motengerana pambuyo poyamba malawi analibe chiphaso cha unzika koma dziko lapansi kwina kulikonseko kuphatikiza mozambiki anali nacho chiphaso cha unzika Kutabuka nkhondo, anthu anathawira ku Malawi. Panali kukangana kuti anthuwa ndi a Malawi, anthuwa ndi a Mozambiki. Poti akwathu ku Mozambiki amakhala ndi ID. Awo alibe ma ID ndi anu a Malawi. Panakhazikitsidwa ndondomeko kuti nafenso a Malawi tikhale ndi ma ID. Choyamba anakhala ma ID ogwirika amene tili nawo pano. Koma Um, mmene tikunka ndi ndimeyi mwina masiku apitawo kunatuluka mawu awo onena kuti ma- maidi amene apanga expire agwirabe ntchito mpaka 2027 pali kupanga upgrade system kapenanso mwina maidiwa akuyenera apangidwenso upgrade chifukwa mwina akalewo osatheka kugwiranso ntchito mu system imene ikukhazikitsidwa kuzikoko kutanthauza kunena kuti chimene chili chogwirikachi chimodzimodzi ndalama ija kuti yasiya kugwiridwa ndi manja ikumapezeka mmafoni mma manetiweki mukapena nditero kuchita transfer kupita uku kulowera uku opanda kuyigwira ndalama ija kulipira ndalama kaya wa- wa- wagula zinthu mu shopo koma osalipira ndi ndalama kungopanga pa foni kapena khadi ndi chimodzimodzinso id imeneyi ikhala yosaoneka ndi maso komanso yosagwirika ndi manja kutanthauza kunena kuti uli mu banki um, momoti utenge uh, id poyamba timapereka passport timatha kupereka driving license zonse zija zinathetsedwa chimene chikugwira ntchito ndi id imene ayikulisa mphamvu imenenso um, ngati uh, kutsogola kumene tikuneneramo ikhala ikuchotsedwa yogwirika ija yooneka ndi maso tizipita ndi ife paja kumanena kuti ukapita ku banki usiye zala ngakhalenso nkhope chimodzimodzinso tikamakapangisa rejista masimu kadi akuti tikasiya zala komanso nkhope kuteko zimenezozo zikhala zokwanira nkhope ya- nkhope yako ija kungoyipanga sikani chilichonse cha iwe chizibwera id ija izituluka mu sistimu muja nkukuulula china chilichonse Mwina mukutumikira kwanga ku Ngumbe ndinazayankhulapo kuti banki ina boma lina osatinso tu mtawuni koma Mm. ku ma, ma district Mm. pali kamera ndithu ili penipeni pamene payima munthu Mm. kutanthauza kunena kuti sanandiululire kuti cholinga chake nchiyani koma mmene nthawi ikupitamo tayambano kumazindikira kuti a kamera ijatu ndi imene izizakuulula ukangoyima suzizayankhulanso kena kalikonse kamera ija ikangochita detect nkhope yako ndekuti chilichonse chizikhala chaululika uyu ndi wakuti awa ndi sister Gertrude amakhala kwakuti ndi mapu omwe akumachita kukulongosola amakhala pafupi ndi njiko kaya unalemba kuti pafupi pafupi ndi kwanu pali uvuni A- a- imachita kutulutsa ngakhale pano pa deposit slip imakuulula kunena kuti kwano ndi pafupi ndi uvuni mwina ndikupombo bra
brother ibu chakuziva tichiyamba kaye chogwirikachi chisanakhale chogwirikachi kuyambirira ati wamulenga baibulo kumatero amatokera kuti kubadwa kwa yesu khristu kunachitika kalembera mm. amene augusto kaisara anayambisa kuti alembera onse olamulidwa ndi ufumu wake mm -hmm. so padziko pachoka tanthauzo lake ndi kalembera wa dziko kuti a- aboma aziwe anthu amene ali mdziko awo kapenanso citizen ya ya anthu awo kuti yochuluka motani kapena ndi ati amene ndi zika zenizeni ku malawi Mhm. so njira imeneyo kalekale kuona kuti inkalembedwa ndi amisonkho kalekale kufuna kutolera msonkho Mhm. kenako inabwera pakati pathu kubwera ngati chiphaso chimene chimafuna kuti anthu aziwe kuti uyu ndi wa boma lakuti uyu ndi wa boma lakuti Mm. kufuna kusiyanitsa mitundu kenakonso chake chimenecho chinatipeza ife pakati pathu tsopano chinthu chomwe chija chikupitirirabe pano kupitiriraku chikusiyana ndi choyambirirachi Mhm. kuti choyambirirachi wachiphaso cha malawi samatheka kukakhala nzika ya ya mozambiki wachiphaso cha mozambiki samatheka kukhala nzika ya chi- wa- wa ku malawi chifukwa anali ndi makompyuta osiyana anthuwa Mhm. koma leroli akuchititsa kuti chikhale chosagwirika ndi njira imene akufuna kupanga kuti- kuti munthuyo akapita dziko lina ndi makompyuta amene akulumikizana azikuonetsanso mdziko linalo kuziwa kuti uyuyu ali mu system akhoza kuyenda chifukwa ku malawi anampanga register ndipo kufuna kuti tisamakhale munthu asamakhale ndi ziphaso zambiri kuti anthu ife timayenda kuti apezeke mwe ali cha Mozambiki mwe apezeke mchakuti ena apezeke mchakuti nde angozipeza zogwirikazi kuti pakhale zosagwirika ndichonga kuti pakhale system yoyana maziko Mhm. kukonza kwanga kwa chidole Ah, kufotokoza kwanu kwamveka bwino lomwe komano ndi nanu funso kunena kuti mmene mwafotokozera sister muja komanso brother ibra zokhudza kuti maikowa analibe ziphaso zogwirizanika bwino lomwe makompyuta anali osiyana kodi muno malawi tinali m'manja mwa azungu aja amatchedwa kuti atsamunda president woyamba muno malawi adali hastings kamuzu banda Mhm. mu nthawi ya ulamuliro wake makolo athu amathamanga kwambiri m'misewumu amathamanga kwambiri m'mabasimu ndi m'misika chifukwa cha nkhani ya makadi Mhm. funso langa ndilonena kuti zikusiyana pati makadi amene ajawo ndi makadi amene tikugwiritsa ntchito panopo ngati ziphaso za unzika Mhm. tiyambe ndi mlaliki ibra Em, zofunika history koma ndifotokoza Ah, zikusiyana bwanji za unzikazi ndi makadi amene a hastings kamuzu banda amadulisa anthu okhala malawi kuzira kutakompo zizimveka kusiyana kwake kukukhala uku zimene amadulisa a hastings kamuzu banda amafuna kuziwa anthu amene amafuna kutolela nso ndalama kwa anthu kuti akwanisa kuyenda mwaufulu Mm. pamene izi ndi ndikufuna sungalipire su zinthu umalipira koma izizi sungalipira zaulere Mhm. komano njira yake ndisiyana monena kuti uchaulu zili ndi ndalama umapezako ndalama kulenga kuti uziyenda bwino mwaufulu amene sanalipire alibe chizindikiro cha msonkho kuti sanalipire kuboma msonkho pamene izi amazipasa mwaulere koma umakhala ndi mwayi wopeza ntchito ngati kumalawi kuno mophweka Mm. kandisonisa bwino ndikuva choncho okay uh, sister musanalowe ineyo mu studio muno ndangolandira mlendo wangobwera mlendo amene sanaitanidwe nde mwina akufuna kukhala nafe nde tingomulandira uh, aona kuti ayambira pati kuti mwina timve kuti champangitsa chidwi ndi chani kuti abwere adzakhale nafe mu studio muno dzina lake ndi blessings e, takulandirani
ayi tathokoza kwambiri e, Ah, zokambiranazi ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa ambiri tili m'ma system zimo komanso tikuphunzira zambiri Ndiye ine ndabwera makamaka ndi cholinga choti ndiphunzire nawo komanso ndifotokozereponso mwina zinthu zina zimene ndikuzidziwa mu zaka zambiri zimene takhala mu dziko lapansili ndathokoza kwambiri sister funso ndi limene lijalo kuti makadi amene anthu amathamanga nawo mbuyomu m'misikamu m'mabasimu ngati alibe amavutika kwambiri funso ndoti zikusiyana pati ndi nkhani ya chiphatso cha umzika tikuyamba ndi chogwirika ndi manja chimene tili nacho paka- pakadali pano Um, tiyambirire tinene nkhani ya um, makhadi mm. makhadi amene tikunena kuti nthawi ya chipani chimodzi ya kamuzu banda amagulitsidwa Mhm. amene aja anali achikakamizo achipani Mhm. osati a dziko Mhm. kapena a boma Mhm. koma munthu wina aliyense amakakamizidwa kukhala membala wa chipani cha nthawi imeneyo Mhm. ndiye membala aliyense amayenera kupereka kanthu ku chipani Mhm. ndikugwiritsa ntchito makadi aja khangati amakhala apachaka Mhm. chaka chaku 19 chakuti ndekuti uh, ukamayenda pansewu ukhale ndi khadi uonetse kuti membership walipira komanso kupatula pamenepo azibambo amakhoma msonkho Mhm. ndikukumbukira kuti mayi anga anatenga nkutikweza mu nkhokwe kuti tibisale chifukwa kuti kuthekeka kuthekera kuti ah, antchito dongosolo panalibe komanso zimatheka ndithu ena akakhala achipongwe amakhala ayufi timati ayufi amavala zofiira khangati ndi, ndi trouser la black Mhm. akakuti wayufi ndekuti olo uli woyembekezera umayenera kuthawa chifukwa nthawi zina akakhala achipongwe ayufi aja amakuuza kuti ngakhale mwana ukuyembekezera mdulireretu chani Iyo. khadi Ehe. mazatu moyo unali wina wina Eh, Ah, chifukwa chake mwina kupsa nkhondo titatere mwina tisinthe apa ngakhalenso kusinthako kwabweranso ndi zake Mhm. komabe mwina mopitiriza mwanga kuyankhula ndimonena kuti mwachidule kapena mwachindunji ndimonena kuti khadi la padzana lija linali membership ya chipani aliyense amakakamizidwa kukhala membala wa chipani chimene chocho Mhm. ndipo umboni wake woti iweyo walipira membership fee umaonesa khadi ngati ulibe khadi ndekuti sunagule sunalipire ndekuti ukaisiya waiwala ku nyumba zimatanthauza kuti ulibe ukuyeneraso utani ugule ukhale nayo Mhm. id cha nzika cha nzika ndi cha munthu wina aliyense amene anabadwa malawi muno Mm. kapena anabadwa mmozambiki kapena anabadwa ku tanzania amene akuti ine ndine mmalawi kotangoti panopa zikuyambira kobadwitsa mwana Ma- ma ma details akumapitiratu kwa NRB Mm. kuti mwana dzina lake wakuti ndikuti chanzika chakecho chikamazatuluka nchachidziwikireni poti ifeyo tayamba titakula kale Mm. ndipo ananena kuti aliyense akapangise ah, chaulere Mm. koma kulipira kukafika